ama m na unu ka na-esonyere anyị ka nọkwa n'ọmụmụ asụsụ Igbo m gwara unu anyị ga-ewetara unu isiokwu ọzọ anyị wetara isiokwu nke ugbu a wụ ihe ndị oyibo na-akpọ words and opposites words and opposites n'asụsụ Igbo a na-akpọ ya ka okwu na ndịiche Okwu na ndịiche. Ị hụ okwu ya gị lee ndịiche ndịiche wụ ihe ọ pụtara n'ụzọ ihe nghọta ya pụtara n'ụzọ ọzọ ndịiche the opposite of it ọ ya wetara unu n'ụbọchị nke taa ama m na unu ga-esonyere anyị gbaa mbọ gbaa mbọ na-esonyere anyị dịka onye igbo ị wụ onye igbo ị kwesịghị ịwụ ịhụ ihe onyonyo a maka na ọ wụghị ihe nke ihe onyonyo ndị mkpọrọ egwu maọbụ ndị na-egosi akụkụ ahụ ha dị iche iche ị hụzie gị gafere ọ gbasaa gị ọ gbasakwara gị o ka m na-akụzi ọ gbasakwara gị o maka na onye Igbo ka ị wụ ị ga-ekwe na asụsụ Igbo ga-efu agbụrụ ndị ọzọ anyị na ha nọ n'obodo Naijiria gbachara mbọ na-agbasi mbọ ike na-eji asụsụ Igbo asụsụ ha asụsụ asụsụ ha wụ mother tongue na-azụ ụmụ ha jisiri ike ụfọdụ na-eme a nọ na ihe mmemme dị iche iche ị ga-ahụ ka ha ji asụsụ bekee na-akparịta ụka mana anyị nwa wụ ndị Igbo e- ebe ọ wụ na anyị ọ kwa sọ ndị Igbo ga-anọ na mmemme ahụ a ga-etinye ya asụsụ bekee iji gosi na amamihe anyị na-egosi anyị nwa kacha amụta ka ọ gịnị gbasie mbọ ike ihe onyonyo ị hụ ya na-arịọ gị dịka onye Igbo gị like ya share comment subscribe to my youtube channel ka akwa gị na enwe ike nyere m aka ịkwado asụsụ igbo a ọmụmụ asụsụ igbo a nke ọma ngwa ka anyị lee ọmụmaatụ okwu na ndịiche ahụ ka anyị wetara unu. ngwa lee ọmụ- lee ọmụmaatụ okwu na ndịiche oji ọcha oji ọcha black white

ogologo mkpụmkpụ tall short ngwa lekwa ọmụma ọmụmaatụ nke isii ngwa ọmụmaatụ nke isii nkwe njụ nkwe njụ nkwe njụ elu ala up down elu ala ukwu nta ukwu nta okoro a- ukwu nta okoro agbọghọ okoro agbọghọ ọgaranya ogbenye um, rich poor ọgaranya ogbenye abalị ụtụtụ night morning mbụ ikpeazụ first last ọchị akwa ọchị akwa laughter cry rịgoro rịgoro rịgoro, rịdata, rịdata, climb up, climb down, ada, ọkpara, daughter, son, daughter, son, dịrị gawazie. Ọ gwụla ka ọmụmaatụ anyị nwere iwetara unu. Ee, ọ buru ibu ọ dị ọtụtụ ọ dị ọtụtụ okwu na ndịiche anyị nwere iwetara unu mana ọ bụla sọ nke a ka anyị nwere ike iwetara unu n'ụbọchị nke taa anyị ka ga-elebakwa anya n'isiokwu a maka na isiokwu a bụ isiokwu dị oke mkpa ka anyị mara ya n'asụsụ bekee ị mara ya n'asụsụ igbo ka ọ dịkwa ụbọchị ọzọ anyị ga-ewetakwara unu ọmụmụ asụsụ igbo Ndewo. na-esonyekwara anyị